ifo chakpii wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio a tụọ onye iro ndụ o gote ọnwụ e ruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo e nwere otu nwatakịrị bụ ofu nwa aha ya bụ Osinachi Adịmma Nne na nna ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu n'ihi na ọ bụụrụ ha ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ. Ha wee na-azụ ya nke ọma, na-atụ anya ka ọ baara ha uru ruo ka ndị ọzọ mụtara ọtụtụ ụmụ. Nke a mere na ha na-edu ya na-eje ọrụ ugbo mgbe ọbụla, na-akụzikwara ya ụzọ dị iche iche e si achụta ego. Mana ị ma na ije ụwa anaghị adịkarị ka e si chee ya. Nne na nna Osinachi nwụrụ n'ihe mberede nke okporo ụzọ mgbe ọ dị naanị afọ ise. O wee site mgbe ahụ bụrụzie nwa enwe nne, nwa enwe nna. Ihe wee fịawara ya ahụ. O wee si n'iri n'efere nkụwa riwezie n'anị. Matakwa na ọnụ na-eribu eri adịghị mma irikata kwụsị. Nke mere ọkwa ji were gwa ụmụ ya sị, onye tụrụ ji, ya tụrụkwuo mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ mgbe onye nwe ji ga-egwuru ji ya, ka ha nwee ihe ọzọ ha na-eri ganye mgbe a kọnyekwara ji ọzọ n'ala. Ọ bụrụ ụka bụrụ ilu. Mana ọtụtụ ndị nne na nna ụbọchị taa anaghị ekwetazi na echi dị ime ma kwọrọkwa nwa n'azụ. Mgbe nne na nna Osinachi nwụchara, nwanne nna ya a na-akpọ Maazị Ọkọchị kpọọrọ ya ka ya na ya biri. Mana Maazị Ọkọchị na nwunye ya bụ ndị obi akpọ nke pụtara na obi kpọrọ ha nkụ nke ukwuu. afọ tara ha mmiri ha na-emegbu Osinachi emegbu ha anaghị enyere ya aka ichefu na nne na nna ya anọghịzi Osinachi anaghị eri nri ganye na ụmụ maazị ọkọchị erichara nri nri fọdụkwa mgbe ụfọdụ sọọsọ nri ụmụ maazị ọkọchị rifọrọ n'efere ma ọ bụ nke lere ọkụ n'ite ka osinachi na-eri ma ọ na-asa efere nke ka njọ bụ na ụmụ maazị ọkọchị na-akpọ osinachi nwa enwe nne nwa enwe nna maazị ọkọchị wee na-achị ọchị mgbe ha nụrụ nke a Ị nụkwa? Okenye nọ n'ụlọ, ewu anọrọ n'ọgbịrị na-amụ nwa. E wee ruo otu ụbọchị, Maazị Ọkọchị wee jee ahịa gote ụdara dị ọtụtụ wee buru nata kpọkọta ụmụ ya niile ha nọkọta na-aracha ụdara ahụ na-enwe aṅụrị. Mgbe Osinachi bịaketere nso ka ha nyetụ ya ụdara ahụ, nwunye maazị ọkọchị wee dupu ya sị ya jee sụwa akwa ụmụ ya osinachi ruwe isi wee jee sụwa akwa ahụ mana ka ọ na-asụ akwa ahụ o nwere nnukwu olileanya na ụdara ahụ ga-afọdụrụ ya maka na ọ fụrụ na ọ dị ọtụtụ ịma na ihe a sọrọ afọ ọsịsa sawa efi anụ ya ga-ejuriri abọ mana ọ dịghị ire na nke a n'ihi na ụdara ahụ tọrọ ụtọ nke ukwuu ụmụ maazị ọkọchị na maazị ọkọchị na nwunye ya ha arachakpọọ ụdara a kpamkpam o nweghị nke ha dụfọrọ Mgbe Osinachi sụchara akwa wee pụta, o wee hụ na ụdara ahụ agwụchago. Nke a wute ya. Ọ kwaa akwa, ọ kwaa akwa, ọ kwaa alịlị. Mana ka ọ na-akwa akwa ahụ, ofu mmụọ bata ya ime. O wee chetakwa na ọkwa a zụdịrị ya n'ọrụ ugbo. O nwekwara na ihe nne na nna ya kụziiri ya tupu ha nwụọ. O wee nweta onwe ya, o jee were azịza zakọta mkpụrụ ụdara ahụ na okoko ya ha rachara. O kpolie, o wee jee n'akụkụ ini ebe e niri nne na nna ya. O jee ebe ahụ kọnye mkpụrụ ụdara a, gbasa ya mmiri. o wee naa jee nwebe ndidi maka na ọ ndidi bụ ọgwụ ụwa sọsọ onye ndidi na-egbute nwa azụ ukpom ọ ma bụrụ eziokwu M- ụtụtụ echi rukwa osinachi ejee ebe a ọ kọrọ ụdara a, gbasa ya mmiri na-ele ya anya na-enwe olileanya na ihe ọma ga-esi na ya pụtara ya na o chetakwa mmegbu niile maazị ọkọchị na ndị be ya na-emegbu ya mwute eju ya obi o wee nọrọ ebe ahụ na-agụ egwu na-asị

nwa enwe nna nwa enwe nne nwa enwe nne nwa enwe nna osinachi na-agụ egwu a makwa ụdara a wee si n'anị topụta ukwu ụdara iri atọ n'ebe ahụ osinachi kọrọ ụdara o topụta ji nwayọọ nwayọọ na-etoni osinachi hụ nke a ọnụ ọchị waa ya o nwee aṅụrị ọ naa je zuo ike maka ụbọchị ahụ mgbe chi fukwara ụbọchị ọzọ osinachi eje gbasakwa mmiri n'ụdara gụọrọ ya egwu ụdara ahụ etoo ụdara ahụ ewee na-eto na-aga n'ihu ụdara ahụ wee too mịba mkpụrụ n'ime naanị izu anọ nke a tụọ ya n'anya ma nyekwa ya obi aṅụrị nke a meziri na mgbe ọbụla maazị ọkọchị na ndị be ya riri ihe ọbụla na-enyetụghị osinachi o were mkpụrụ ya jee kọnye n'anị

nwa enwe nna nwa enwe nne nwa enwe nne nwa enwe nna etu ahụ ya bụ ukwu oroma o too ọ mịwa mkpụrụ n'ime sọnsọ mkpụrụ izu anọ wee bụrụ ya osinachi wee si otu a wee bụrụ onye nwere ọtụtụ ukwu mkpụrụ osisi dị iche iche ọ na-aghọta na-aracha na-erekwa n'ahịa ma na-enyetụkwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ dị ka ụmụ maazị ọkọchị ụmụ maazị ọkọchị topụrụ ikorobịa na agbọghọbịa mana ha enweghị ike ịchụtanwu ihe ha ri eri ma ọ bụ mee ihe ọbụla wee nyere ndụ ha aka Ha ka na-atụkwasị obi na nne na nna ha maka ihe ọbụla ha chọrọ nakwa ihe ọbụla dị ha mkpa. Mgbe ahụ ka Maazị Ọkọchị na nwunye ya ji wee chọpụta na ọ kwanụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Etu onye si wee dozie akwa ya, ka ọ ga-esi wee rahụ na ya. ị gaghị akọcha mkpụrụ mbibi wee jee ghọrọ mkpụrụ ịdị mma osinachi wee too site n'ọrụ ugbo wee bụrụ nnukwu ọgaranya ụmụ maazị ọkọchị wee too bụrụ ndị akanogori na ndị nna ga-anụ maka na ha etoghị n'ịgba mbọ ha toro n'ebe a na-emere ha ihe ọbụla ha chọrọ o wee bụrụ ya osisi e lele anya ọdịda ọ bụghị ya na-adakarị mgbe ọbụla Okwute ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ na-emecha bụrụ isi ide ji ụlọ. Onye a jụrụ, ya ajụkwana onwe ya. Maka na ụwa na-esi na chi adị mma. Ifo chakpii, ifo chakpii. Onye mazi ihe mmụta ndị ọzọ dị n'akụkọ anyị a, ya denye ya na ngalaba okwu ebe a na-edenye atụmatụ. n'okpuru ihe onyonyo a. Daalụnụ ka emesịa. Ndewo Maazị.
Ndewo ka emesịa.